D'fhulaing Tír Eoghain briseadh croí i gcluiche ceannais idirmheánach na bliana seo caite, gan idir iad agus stádas sinsir ach aon chúilín amháin. Léiríodar a ndíonbháltacht i mbabhta leathcheannais na bliana seo nuair a bhí gá le am breise len iad féin agus an Iarmhí a scarúint. Tharraing Contae Laoise aird orthu féin nuair a fuaireadar cúig chúl ina gcluiche le Muineachán chun áit a bhaint amach sa chluiche ceannais den chéad uair ó bhuadar é i 2022. Bhí Dáithí de Mórdha agus Emer Gallagher ar Pháirc an Chrócaigh don chluiche ceannais idirmheánach TG4. Tír Eoghain ag dul ar an ionsaí. Caid fada den seana-dhéanamh isteach ansan chomh fada le Sorcha Gormley. Tá raidhse scóranna faighte aici do Thír Eoghain i mbliana agus í ag féachaint i dtreo na sprice arís lena deasóig agus thairis an trasnán. Ag teacht ar ruathar beag di féinig isteach go O'Neill babhta amháin eile. Sleaschéim, slí amháin, slí eile agus an pas go Sorcha Gormley, Gormley gearradh isteach i dtreo na cearnóige, pas trasna bhéal an bháide. D'fhéadfadh san a bheith dainséarach ach an-chosaint, an líne deiridh, cosaint ansan go láidir ach bhí seans ar bháide ansan ag Tír Eoghain ach ar iompú do bhoise, Ag dul ar an bhfrithionsaí anso tá Laois agus seans leo ansan. Eva Galvin anois á sheoladh isteach go Mo Nerney. Thar n-ais ag Galvin babhta amháin eile agus Nerney arís. Emma Lawlor anois ach an aire an-ghéar thar n-ais ag Lawlor arís. Í ag féachaint. Cé thá cabhrú lé? Á chur i dtreo Emily Lacey thar n-ais ag Lawlor arís lena ciotóig thairis an trasnán. Seans ar bháide ar thaobh amáin don ngort, ach pointe ón dtaobh eile. Agus arís, sin an freagra bhí de dhíth ag an Laois agus ní raibh an scór sin cruthaithe go héasca acu ar chor ar bith. Bhí uimhreacha siar ag Tír Eoghain. Crowley anois ag dul ar ruathar, beirt ag féachaint lé agus an pas san, bhuel, Ba dhóbair dó a bheith róghearr d'imreoir Thír Eoghain ach ansin pas níos fearr isteach chomh fada le Emily Lacey. Lacey lena ciotóig, an-scór ar fad ar fad ag bean Chumann Naomh Seosamh. An-chuid idir chosantóirí agus tosaithe tarraigthe siar ag Contae Laoise, fé mar atá feicthe againn ó an-chuid foirne i mbliana. Claire Canavan anois ag dul ar ruathar di féinig an pas tugtha uaithi aici. Chomh fada le Sláine McCarroll, McCarroll ag tabhairt fé an ceann san ard, an ceann san cruinn, thairis an trasnán ón mbean lár páirce. Tá, bhí sí anso i 2022 nuair a bhuadar craobh idirmheánach seo. Ansin seo arís agus í anseo go láidir. Seo chugainn Emma Lawlor anois, í sin a d'iarraidh orlach spáis a chruthú di féin ach an pas tugtha uaithi aici isteach i mbéal na cearnóige. Báide iontach ansan ó Shifra Havill. Agus cad faoin freagra sin? Bhí an freagra sin de dhíth ag an Laois. Chuaigh siad ar nós na gaoithe thuas an pháirc sin. Fuair siad spás dóibh féin agus freagra den chéad scoth. Ceann sábháilte ar taobh amháin agus ceann faighte ar an taobh eile. Muna bhfuil sé ag obair amach do dhuine amháin éigin, tá go leor daoine eile le haghaidh le seasamh suas. Seo duine acu, Sorcha Gormley. Tá sí ag fí ar chuma an eascúin istigh sa chearnóig. Tá an seilbh fós ag Tír Eoghain agus, bhuel, an fheadóg séidtithe ag Shane Curley, a dhá láimh sínte amach aige agus cic éirice anso do Thír Eoghain agus, bhuel, seans eile ar bháide anois acu. Bhuel, sin é agus bhí sé tiomanta i dtreo na cúil an uair sin. Agus an ceann san sábháilte ag Eimear Barry agus, bhuel, sin trí dheis ar bháide fágtha ina ndiaidh ag Tír Eoghain agus, B'fhéidir go mbeidís dá gcáis ar son fós agus mar bharr ar gach donas dóibh, Cic saor amach ag Contae Laoise. Cífimid anseo arís é. An-shábháil ansan ag Eimear Barry. Tá sé thar n-ais arís ag Gormley do Thír Eoghain. D'fhéadfadh seo a bheith dainséarach fós Horisk agus i ndeireadh ar deireadh thiar thall an báide fachta a bhí le theacht le cúig neomint anuas. agus beidh siad in ann anáil faoisimh a thógáil go go ndeachaigh an ceann sin istigh agus bhí an cúl sin le teacht. Bhí sé ag déanamh obair na gcapall ansin. An gluaiseacht istigh sa tosaithe, tá sé dochreidte faoi láthair agus an-deacair é sin a mharcáil nuair atá siad uilig ag gluaiseacht sa chaoi ina bhfuil siad. Chruthaigh siad an spás dóibh féin. Bhí rud amháin in intinn Aoife Horisk ansin nuair a bhí sí ag dul isteach agus ní raibh dabht ar bith go raibh an ceann sin ag dul istigh sa chúl. Is ar hap atá ar nith Chontae Laoise a dhul ar an ionsaí le Eva Galvin. Galvin á thabhairt isteach go captaen na foirne, Andrea Moran. Moran go Mo Nerney agus sin gluaiseacht gan cháim ansan. Fuair sí dhá bháide agus dhá phointe sa chluiche leathcheannais agus í tosnaithe lena scóráil anseo ag fíorthús an dara leatha. Anois a dul ar an ionsaí do Thír Eoghain, Méabh Mallon an pas tugtha uaithi, aici isteach go O'Neill agus an ceann san thairis an trasnán. Tá siad ag imirt go han-mhaith ar fad anois. Aoibhinn McHugh leis an pas láimhe isteach ansan chomh fada le bean an bháide. Horisk anois í sin ag féachaint i dtreo na sprice lena deasóig sin ard, sin cruinn, thairis an trasnán agus an-phointe ansan. Má tá Laois in ann scór a fháil ón ngluaiseacht seo, seans go mbeidh an-díomá ar Thír Eoghain mar gheall air sin. Tá sé ag an bhean ceart anso, Lawlor anois, ach, féach, Sin ceathrar, cúigear bailithe timpeall uirthi agus is deacair aon dul chun cinn a dhéanamh ach fágann san Mo Nerney saor gan éinne á marcáil. Méabh Mallon anois ag gearradh tríd. An pas tugtha amach go Campbell agus Niamh O'Neill anois. Niamh, í an-láidir ag dul ar ruathar, an ceann san ag ciotóig, caite leis an gceann san. An-neafaiseach ar fad ansan ó Niamh O'Neill. Ní raibh puinn spáis in aon chor aici. Cúpla soicind le cois seacht nóimintí fágtha i gcluiche ceannais Chraobh Idirmheánach Peil na mBan, 2025. Tá spás oscailte os a comhair amach anseo. Jayne Lyons, an pas san gleoite isteach i dtreo na cearnóige. Bhuel deis eile ar bháide. Blocáilte ar an dtalamh ach níl an dainséar críochnaithe fós. Triúr sa chearnóg ansan agus é críochnaithe sa líontán ag an t-ionadaí a tháinig isteach nóimintí beaga ó shin, Katie Rose Muldoon. agus sin cé chomh dainséarach is atá Tír Eoghain nuair a théann siad in uimhreacha, arís ag gluaiseacht sa luas ina raibh siad, ag cruthú an spás dóibh féin agus arís críochnaithe le scór den chéad scoth agus an liathróid isteach sa líontán. Is iad Tír Eoghain a leagann a lámha ar an liathróid agus seo chugainn iad arís. Dó a trí déag acusan, a haon a trí déag ag Contae Laoise agus an pháirc oscailte os coinne Niamh O'Neill, O'Neill lena ciotóg agus pointe breá eile ag Niamh O'Neill. Fuair sí ach dhá phointe sa chluiche seo. agus ní hé sin le rá ná raibh tionchar agus an-tionchar aici. Tá an tseilbh aríst aici, an ceann san, bhuel, sin pointe uimhir a trí ag Sorcha Gormley agus b'in sin tánaistí na bliana anuiridh agus cuma na maitheasa anois orthu. an tseilbh á chimeád acu, Sorcha Gormley, í is sine, ag dul suas cliathán thall na páirce gan aon stad fén spéir léithi siúd ó thús na himeartha. B'fhéidir go bhfuil an tríú báide i ndán dóibh, an ceann san thairis an trasnán, agus sin an sméar mhullaigh ar an gcluiche so do Thír Eoghain agus an ceann san fachta. ag an gcaptaen Aoibhinn McHugh dóibh agus an bonnán séidtithe agus an cluiche seo buaite, Craobh Idirmheánach na hÉireann 2025 buaite ag Tír Eoghain. Aoibhinn McHugh, captaen Thír Eoghain, ag ardach Corn Cuimhneacháin Mhary Quinn agus clab go cluas ar Darren McCann, bainisteoir Thír Eoghain.

D'fhéadfadh seo a bheith dainséarach fós, Horisk agus ar deireadh thiar thall, an báide fachta. This is why we all play football, it's what you dream to do and to do it in Croke Park is just something special. Agus é críochnaithe sa líontán agus Craobh Idirmheánach na hÉireann buaite ag Tír Eoghain, we're a proud football county like and senior football's where you want to be, you want to be playing against the best teams.